Filɛbaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada k'aw fo k'aw dansɛ an ka kunnafoni kɛnɛ kan Actu Paix min bɛ tali kɛ a tako kɛmɛ ni bi naani ni filanan na min bɛ jamana kunkan kibaruw bɛn ni kelenya sira kan ani jamana kɔkan kibaruw an bɛ sinsin olu de kan bakurubaw filɛ nin ye mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ mɛnakakaw fɛ yen wulikajɔ dɔ kɛla min bɛ projet jirajaka hukumu kɔnɔna na fɛn minnu fɛn minnu kɛla o kɔnɔna na an bɛna ɲɛfɔli k'o la burukina jamana kan min bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ n'a b'a tako wɔɔrɔnan na n'a bɛ wele k'a fɔ ambassadeur de paix euh, award o baaraw fana n'u donna yen nɔ fɛn minnu kɛla o la an bɛna ɲɛfɔli k'o la an bɛ sawuli kɛ ni cadikaw fɛ yen wulikajɔ dɔw fana bɛ sen na bi walasa bɛn ni kelenya u ka se ka sigidalamaw fara ɲɔgɔn kan olu ye bakurubaw ye a kana ta yɔrɔ la walawalaliw bɛna k'aw ye sɔɔni n'a fɔ an y'a fɔ a na cogo min na bakurubaw la min ye dakun na wulikajɔ dɔ kɛla mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye mɛnakakaw olu fɛ yen nɔ o wulikajɔ in bɛ fɛn min ko fɔ o de ye projet jirajaka wulikajɔ de don ɔ min ye mɛnaka mara kɔnɔna na walasa ka se ka sigidalamaw fɛn minnu fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ senna janko maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu tun bɛ gɛlɛyaw bolo kan ɔ olu mana bɔ o gɛlɛyaw la u ka se ka kɛ maa ɲumanw ye minnu bɛ fara maaw kan walasa ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na o ɲɛta sabatili sigida ɲɛta bɛ o kɔnɔna na ɔ min ye wulikajɔw ye u bɛ kɛ maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka a baaraw tɔnɔ sɔrɔ bi o de hukumu kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ kɛ nin maa kofɔlen ninnu fɛ n'a bɛ kɛ ɲɛtaa sira ye ka ɲɛsin sigida yɛrɛ ma a ka ja o kɔni ye e, taabolo ye taabolo min bɛ yen ni projet jirajaki bɛ o sɛbɛkɔrɔ sinsin walasa ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye an bɛ don min i n'a fɔ bi fasodenɲumanya hakililaw ka se ka don maaw hakilila la ani ɲɛtaa kuntalajan sabati ale ni dannaya o bɛ se ka don u ni min ye ni maa kelen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sigidalamaw ani maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu ye nin baara tɔnɔ sɔrɔ projet Jirajaki ale hukumu kɔnɔna na ONG nationale Think Peace ale kɔni bɛ wulikajɔw la hali bi walasa min kɔni ye musaka ye u ka se ka di nin tigilama ninnu ma walasa u ka se ka wulikajɔw kɛ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka u ka eh, koɲɛw yɛlɛma ka se ka musolakaw ani cɛlakaw minnu bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ bolo wɛrɛw kan u ka se ka fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛ fasoden ɲumanw ye minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ɲɛtaa sira ta walasa sabati bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye cogo min na jaki baaraw kɔni bɛ to sen na walasa hali bi ka se ka ɲɛta baaraw sabati janko maa minnu tun bɛ bolo wɛrɛw kan n'u bɛna se ka na bolo bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ɲuman kan walasa ka se ka dɛmɛ kɛ jamana yɛrɛ an ɲɛta sabati la bakuruba filanan bɛ taa n'an ye burukina fasokaw olu fɛ yen kɛrɛnnen la u ka sigi min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ambassadeur de paix award o kɔni baaraw ninnu donna ka kɛ ni zuwɛnkalo tile mugan ani duuru tɛmɛnnen ye a kɛla u ka sigida yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko palais de e, dima o kɔni bɛ wulikajɔ ko fɔ min bɛ yen nɔ ni u bɛ u ka jamana sigida min bɛ n'a b'a fɔ o ma k'a fɔ e, busuma ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni nun donna baaraw kɔni bɛ to senna ɔ fo ka taa se zuwe kalo o tile bi saba ma wulikajɔ bɛ kɛ ka fɛn min e, ko fɔ u kɔni ye burukina faso jamana olu yɛrɛw ka jamana faamalakaw olu de y'u tɛgɛ bila u jufɔ la walasa ka se ka nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔ fasoden ŋanama sumalen olu ka tɔnw ka taa se fasoden ɲuman wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ka baara bɛnnen bɛ jamana yɛrɛ ka kelenya kolosuma ale ni basigi olu kɔni kɛlen bɛ k'a ko ta k'a yanga walasa laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na zukalo tile bi saba ni kelen nata u ka salle de banquet min bɛ waga deux mille la o kɔni bɛna maa caman fara ɲɔgɔn kan n'o ye ko labɛnbaw yɛrɛw ye u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko saratigɛw kan janko bɛn ni kelenya sabatili burukina faso jamana ka hɛrɛ kuntaalajan o fana sabatili kuma bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen kan n'i ye maa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ nin wulikajɔ n'u bɛ don a ko da fɛ o bɛ k'a fɔ min kɔni ye catégorie catégorie ye n'o ye maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ min kɔni ye kabila kabilaw de b'u la ɔ u bɛ min ko fɔ fasoden ɲumanya min mana kɛ o ŋana ye maa min mana kɛ min ye tɔn ɲɛmaaya o ŋana ye maa wɛrɛ min fana mana kɛ min kɔni ye wulikajɔw minnu bɛ ɲɛtaa ni basigi ko fɔ o ŋana ye a bɛ bila o bɛɛ lajɛlen minɛn de kɔnɔna na minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye a ko jaratigɛbaw ye olu kɔni jɔlen bɛ u yɛrɛ kolo la u tɛ sɛmɛ maa la o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min kɔni ye eh, danaya kɔnɔna na ani cogoya la cogoya min bɛ n'o b'a jira k'a fɔ u ma taa maa si kelen fan fɛ o kɔni bɛ ka baara kɛ ni sariya de ye min bɛ eh, maaw kɔni fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa k'a dɔn min tɛmɛna ani min ma tɛmɛ kulu labɛnbaw n'o o ye eh, mouvement pour la paix la culture de la paix et l'amour du patrie olu kɔni ye jama ladɔnya k'a fɔ nin wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ u fɛ nin ye a kɔni bɛ bila minɛn min kɔnɔ ɲɛtaa ni basigi o kuntagalajan sabatili burukina faso ale jamana kɔnɔ an bɛ taa cadikaw fɛ yen nɔ kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen fana bɛ senna min bɛ jamalajɛ ko fɔ min bɛ maaw bilasira hakilila la walasa sigi bɛ se ka kɛ damu na cogo min na maaw ka sigi ɲɔgɔn gɛrɛfɛ maa kana gɛlɛya se maa ma ɔ wulikajɔ ninnu kɔni bɛ ka kɛ bi min bɛ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko aber lamis o kɔni sigida kɔnɔna na u ka kulu min bɛ yen nɔ n'o ye e, kasaki ye olu ye e, wulikajɔ kɛ denmisɛnninlakaw don ani musolakaw sigida ɲɛmaaw b'u la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɔ fan caman fɛ u kɔni kɛlen bɛ ka baaraw ninnu don bi min ye eh, forobaaraw kɔni u baaraw bi senna ani min bi se ka jama fara ɲɔgɔn kan walasa maaw ka se ka kɛ ko caman bi a kow la ka kɛ olu seere ye bɛn ni kelenya sabatili o kɔni kuma bɛ eh, min kɔni ye daw bɛɛ lajɛlen la ni sigikafɔ ni hakililafalenfalen ninnu senfɛ maa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu kɔni ye eh, fɛɛrɛ ni dabali caman sɔrɔ janko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni kelenya ko la nafa min b'o la kumakɛlaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma min ye maaw ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la kumaɲɔgɔnya ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ye fɛɛrɛ ɲumanba ye walasa ka se ka gɛlɛyaw ka olu kunbɛn ɔ min kɔni ye wulikajɔw ye kumakɛla nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan maa minnu ni maa minnu bɛ yen fana n'olu kumana u kelenkelenna kɔni y'a jira k'a fɔ hakililajigin ka kɛ bɛn ni kelenya ko la bɛn ni kelenya min bɛ yen nɔ ni ɲɛtaa tɛ se ka sabati abada n'o tɛ sɔrɔ sira kan ani adamadenya sira kan ko labɛnbaw fana y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye eh, kunbɛnba ye kunbɛn min bɛ kɛ sababu ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan janko sigida kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni an y'a fɔ o sigida kɔnɔna na walasa min kɔni ɲinifɛnw ye olu ka kɛ sɔrɔfɛn ye maaw ka se ka min ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw ka eh, hinɛ ɲɔgɔn na ani ka se ka pan ko kunna ka maaya kɛ o min ye sigi ye a bɛ se ka eh, min ye bɛn ni kelenya kolokolo cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye taabolo ɲuman ye u y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka se ka jamanadenw ka bilasirali kɛ hakililaw la hali bi walasa min kɔni ye bɛn ye o min ye fɛn ye fɛn min fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ye ɔ ale ni basigi u ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen yɔrɔ cogo min na adamadenya ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maa kana kalakari maa la o k'o fana ye fɛn min bɛ nɔ ni o nafa ka bon kosɛbɛ janko cadi jamana kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi basigi ale ni kolosuma ale ko la o de fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman k'aw barikada n'ala ma basi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a k'an bɛ a kɛ to kan Think peace.